Allô mhm. Oui, bonsoir. Mm, bonsoir. Tanti Naini, Idriss Martinez Konipo de don, ko bɛ cogo di?
Oui, ça va bien. Mm, d'accord.
Vraiment, Tanti Naini, i y'an ka wele jaabi a diyara an ye donc euh, an y'a ye réseaux sociaux sanfɛ comme quoi ko Baba Sora ni ale tun ye Mali waritigiba dɔ ye nin tile filani in na ala y'a kɛ fanga min tun b'a la fɔlɔ o fanga t'a la bi bon ko seli la i tagara selimafo a kɛra émotion ye fo an y'a ye baba sora yɛrɛ kasira o kɔfɛ mm. an y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ ko a ye mɔbili d'i ma n'u b'a wele ko V8 an tilala k'a ye journaux mm. kɔnɔ dɔw ko k'o tuma na ko baba sora su wulila de wa an tilala k'a ye tuguni u ko ko katikati min dira k'a kuma ko tiɲɛ tɛ maliyɛn caman ye ne wele ko ka ne ɲininka mun na ne ma kuma a ko la n ko bon je préfère que ka an ba naini yɛrɛ wele a ka fɛn dɔ fɔ an ye an bɛ mun faamu donc naini an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan mun de y'a to e y'a décidé ka taa baba sora fo alors que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na ko baba sora k'a binnen don k'a décider ka taga fo mun na ne bɛ baba ka so don o don d'accord
ne bɛ taa baba bara don o don fo ni ne tɛ mali la N'o tɛ ni ne bɛ Mali la. Unhun. Ne n'a bɛ baro de kɛ, n bɛ taa a kɛrɛfɛ i b'a fɔ comme d'habitude. Unhun. N'i ni mɔgɔ jɛra diji ma, ni jala nana a b'a min ɲɔgɔn fɛ. O ye diyagoya ye.
Ne kan tɛ mɔgɔ ma dɛ, ne kan bɛ n yɛrɛ de ma. Unhun. N tɛ mɔgɔ fana lagosi, n bɛ ni n yɛrɛ de ye dɛ, n tɛ n bɛ tɔw bɛɛ mɔgɔw n bɛ n yɛrɛ de ta dɔn. Unhun. Bɛɛ tɛ i ko bɛɛ, bɛɛ fana tɛ kɛ kelen ye. o ye tiɲɛ ye u bɛ tile ka mɔgɔw nɛni ko bɛɛ kɛra fitiriwale baba ma mɛ mɔgɔ si tɛ bɔ ka kuma mɔgɔ tɛ kuma ala ye min dɔn o wasa kɛra mɛ ne ta in ye laada nin ye kɔrɔlen de ye ne bɛ yen don o don ni hali ne bɛ taa ne tun bɛ aw bara yen n taatɔ la ni n bɛ voyage n bɛ don studio la n bɛ kasɛti kile dila kile fila ma dakolo ka kile ani baba ka kile n bɛ taa baba ka kile di baba ma a b'a lamɛn ka ɲɛnafin bɔ a la dakolo ka kile n b'a bila ka taga di mama ma mama la ma ne b'o kɛ kuma bɛɛ
mɛ ni n bɛ voyage komi n bɛ fama a ma n bɛ kasɛti fa n bɛ taga olu d'a ma n yɛrɛ tɛ sɔn k'a fɔ a yɛrɛ ye ko n bɛ taa dugu la parce que ni n ko n bɛ taa dugu la a b'a fɔ i bɛ taa ka ne to wa o fɔli man di n tulo ye confinement ye ne sɔrɔ aw bara ne yɛrɛ nana na cogo min na n b'a dɔn ne bolo fɛn bɛɛ bɛ Europe parce que muso groupe bɛ n bolo n bɛ n ka tournée de kɛ n bolo fɛn bɛɛ bɛ Europe n nana na cogo min na n b'a dɔn wa n nana fɛnɛ n bɛ taga a bara ni n kɔni bɛ bamakɔ yan nɔ n tɛ semaine kelen dafa ni n ma taa n sigi ka baro kɛ o ye don o don ye k'a fɔ ko n y'a décider selidon don o tɛ dɛ ne bɛ taa bi ne bɛ taga n sigi a kɛrɛfɛ de parce que ne donna a ta jamakulu cɛla ka sɔrɔ a ni jama de bɛ ɲɔgɔn bolo n'a y'i kun bɔ cɛ bi naani b'a ɲɛ bi naani b'a kɔ ɔ ni fɛn mɔgɔ b'a fɔ ko karisa k'i ka di n ye ko fɛn ko tɛ wari ko tɛ nkalon don mɔgɔ bɛ bol'i kɔ de n'a b'i bolo n'a t'i bolo i tɛ mɔgɔ si ye o ye tiɲɛ ye mɛnɛ sinon an b'ale dɔn tuma min na diɲɛ bɛɛ de tun b'a nɔfɛ ɔhɔ mɔgɔ bɛ bɔ jamanaw ni jamanaw la farajɛw b'o la farafinw b'o la ɛnduw b'o la a bɛɛ b'a la i ka nin miiri dunya jan ala ye mɔgɔ o mɔgɔ da diɲɛ kɔnɔ o mɔgɔ kelen kelen i b'a bɛɛ ye baba ka jama la ɔ kuma tɛ maliyɛnw yɛrɛ ma
jeliw dɔrɔn tɛ o u bɛ baga ɲamakalaw ma olu dɔrɔn tɛ o jeliw tɛ ɲamakalaw tɛ baba ka jeliw tɛ ɲamakalaw tɛ baba yɛrɛ nɔfɛ jama jama min tun bɛ na hɔrɔn kamalen minnu tun bɛ na hɔrɔn cɛ kunbaba minnu tun bɛ na ani garandamuba minnu tun bɛ na musoŋana musoŋana minnu tun bɛ na n'a b'a d'u ma fi sabililayi o de ka ca min bɛ n'i kunko fɔ n'a b'a di min bɛ n'a fɔ ni problème bɛ na n'a b'a di dɔw kɛra n ɲɛna dɔw ma kɛ n ɲɛna parce que ne donna babako la 96 de caman jeli fɛn o fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ kɔnna ne ɲɛ babako la jeli o jeli bɛ dɔnkili da baba sora la k'i b'a dɔn u bɛɛ kɔnna ne ɲɛ babako la ne de nana dernière minute wa hal'o yɛrɛ la a ye mɔgɔ bila ka n ɲini de ko n ka na ka n ye tele la ko n ye bɛɛ ye fo nin dennin a y'a ɲini ka na hmm, kuma lasurunya la n nana jɛ daminɛ n'o la hmm. fo an filɛ yɔrɔ min na là où je te parle fo filɛ yɔrɔ min na hmm. wa ne tɛ n ta dabila non parce que tanti nayini n y'i wele mun yɛrɛ la parce que seli don mhm. ne tagara foli ne bɛ taga selimafo kɛ ne tɛ taa yala ka mali jatigi si tɛ k'i b'a ko nayini nana n ka so ka n selimafo ka jeliya kɔnɔ mhm. o tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ ne bɛ n jatigi wele téléphone de la k'i selimafo parce que mɔgɔ tɔɔrɔ ni mɔgɔ tɔɲɔ man di n ye ne tɛ taa mɔgɔ tɔɔrɔ k'i bila fo i kɛɲɔgɔn ni fosi la diɲɛ kɔnɔ ne nature hali jatigi ye ne ɲininka tumukɛ ne ka i bɛ mun fɛ n b'a fɔ i dɔn ka ka ni ye o kɛ n ye n t'a fɔ i ɲɛna n bɛ nin fɛ

n bɛ n ka dɔnkilida la nin don kɔni sitanɛ donna a la a kasira n'o tɛ ne bɛ dɔnkili da la kuma bɛɛ a tɛ kasi kan kɔnɔ a kasira seli don in de la a kasira a kasira anw yɛrɛ kasira denkɛ de nana ka na bɛn o ma denkɛ de Mohamed o de nana ka na bɛn o ma e b'a ye denmisɛnninw don donc o de ye o partie yɔrɔ ta an ka action yɔrɔ ta a yɛrɛ ko na mun ka di i ye sa i bɛ mun a ko na fɔlɔ a ko n ma de ko n sɛgɛnna ko na k'e sɛgɛnna dɛ na e tɔɔrɔla dɛ ne ko n ma sɛgɛn n ma tɔɔrɔ a ko na mun ka di i ye sa n ko e yɛrɛ de ka di n ye Sora ne bɛ e yɛrɛ de fɛ ne tɛ foyi fɛ ne bɛ e yɛrɛ de fɛ a y'a kun firi firi a bɛ ka kasi a ko na e b'i jigi tigɛ ne na a y'o de fɔ ne ye ko ne bɛ n jigi tigɛ ale la n ko ayi alaliwa n ko ne b'e de fɛ sa a ko wa mobili jumɛn ka di e ye e k'o fɔ ne ye

Denkɛ y'a o yɔrɔnin partie min don parce que a ma bɛɛ bila parce que an ka baro kumaw cayara a ma sɔn k'a bɛɛ bila a yɔrɔ fitinininin nin publier dɔrɔn a n'a terikɛw ni ɲɔgɔn cɛ quoi teriw fana y'o ta k'o publier a ye bon ne tɔgɔ la ko ma nɔgɔya a ye diɲɛ minɛ a ye diɲɛ minɛ mɔgɔw commencera ka fɔli min kɛ naɲini aa naɲini ye jeli ye aa naɲini ye hɔrɔn ye aa naɲini bɛ ta aa an b'u tɛgɛ fara naɲini na vraiment an y'o mɛn an y'o caman mɛn mhm. jeli dɔw la
o y'olu minnu tɔɔrɔ n tɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ kelen don mhm. olu fɛnɛ ye mɔgɔ bila comme d'habitude u degelen bɛ min na ne tɛ se olu ko mɔdɛliw la ka taga parking dɔ la ka taga dɔ ka V8 ta k'o jira jira jira jira ko V8 bɛ sira la ko ka taga de ko Sora ye V8 di naɲini ma u y'a kɛ pour dénigrer baba pour humilier naɲini mais olu tɛ se ala ye ko min da mɔgɔ si tɛ se k'o bɔ yen diɲɛ kɔnɔ wa a ma ne tɔɔrɔ yɔrɔ min yɛrɛ bɛ n tɔɔrɔ ni mɔgɔw ye n wele de ko baba ye nin kɛ e ye k'a balila anw na o de bɛ digi n na mun na a bɛ bala u la a ye koba minnu kɛ ka tɛmɛ o ma kɛ kabako ko ye naɲini man kan ni V8 a dira naɲini ma o balila u la n b'a faamuya ka taa yen i y'a faamuya naɲini man kan ni nin si ye naɲini tɛ nin si mériter munna nin bɛ kɛ naɲini ye o bɛ bala u la bon ne b'a miiri n ko a ka balina u bɔ balina kuma min fɔ o y'o ye c'est pour cela que n ye bɛɛ freiner n banna ka kuma bɛɛ fɛ fo bi de n kumana kati vingt-quatre de fɛ ani damangile n kumana olu nana fo n ka so kɔnɔ n ye nɛ walanwalan k'a ɲɛf'u ye réel yɛrɛ yɛrɛ la bon u bɛ n wele la n bɛ n ka seli dugutila fɛ seli la u ye n wele ko eh, dɔ ye n wele telefɔni na inconnu appel eh, numéro privé n ja ko bulu parce que n mɔmuso man kɛnɛ eh, n sirannen don bon donc n telefɔni tigi bɛ ka insister n girinna n y'a ta c'était deux heures et quelques trois heures ko ɛ eh, k'e ka ko mɔbili bɛ ka se ka da la k'i m'a ye wa ye mun mɔbili ye o ye mun mɔbili ye ayi telefɔni ma kɔ tigɛ bilen fo ne yɛrɛ ɲɛ jɔ ka mɛ seli la fo ne yɛrɛ tora ka telefɔni fila bɛ ka sonner finalement ne yɛrɛ cɛ ko ko ni telefɔni ci ko n ka bɔ a kunna ko n fo an ka telefɔni bila silence la ne ye sigi fajiri sera n ye seli kɛ ko n bɛ dɔ sunɔgɔ tigiw ye n weele ma tuguni bɛɛ bɛ n weele y'a di bɛɛ b'a fɔ wo
n'o cɛ ma kuma n ko ala ka bon bon n yɛrɛ n bɛ dimi mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo ladilibaga b'i la n ladilibaga dɔw ko naɲini non kana dimi mɔgɔ min ye nin kɛ hali n'a sɔrɔ i jugu don en tout cas a ma juguya ŋaniye nin ye a ye ɲuman min ŋaniye ta ni juguya ye dɛ ala k'o ɲuman ala k'o juguya in yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye k'a réaliser k'a d'i ma n ko amina yarabi donc n ye mɔgɔ ka conseil lamɛn n ma fɛn fɔ bilen ma kuma bɛɛ b'i ta fɔ mɔgɔ dɔw tagamara ka na ne ka so u na fini depuis ala ye n da hali nin sɔgɔma tɛ n'u cɛ k'olu nana ne fini ma fo ko mɔgɔ ja mɔgɔ y'u ci ka na k'u ka na ka na v huit filmer ko ka taga n'a ye tiɲɛ na a tɛ tɛmɛ o kan
a bɛ tɛmɛ o kan ne bɛ taga baba fo ka kɔrɔ don o don mɔgɔ si ma n ye ko n y'a filmer k'a bila sociaux ba ne t'olu kɛ o mais don o don ne b'a kɛrɛfɛ dɔnkilida la o i y'a faamuya ayiwa sirasi kɔnɔna na ayiwa u nana nin kɛ kumaw cayara bɛɛ bɛ k'i ta fɔ bɛɛ bɛ ka kuma ɛɛ nin donna tan nin bɔra tan a ye nin di mɔgɔ fu ma a bɛ problème kɔnɔ ka sɔrɔ ala ma ye kira ma ye a kɔni a ŋaniya b'a dusukun na a b'a farikolo la a b'a dusukun na hali ni baba ye kabila n'i y'a yɛrɛ yɛrɛ la i b'a dɔn a ka d'a ye ka ko dɔ kɛ ne ye mais n'a se tɛ yen nɔ wajibi a bɛ kasi wa ne ma n jigi tigɛ a la fɛnɛ wa ne tɛ n jigi tigɛ a la fo ka diɲɛ wuli wa ne t'a baara to yen nɔ fo ka di fo ka taa se ko ala ye ne faga ne t'a ka so taali dabila
ne bɛ taga n sigi a kɛrɛfɛ komi jabiti i b'a fɔ a fɛntigilama n bɛ taa